Tá ardú meanma tugtha ag foireann peile na mban Maigh Coilí ó Chill Chainnigh do pheileadóirí an chontae. Ina gcoinne sa chluiche ceannais agus faoi stiúir iar-roghnóir na Ríochta, Anna Maria O'Donoghue, bhí An Cromán ó Chiarraí. Mícheál Ó Drisleáin i mbun tráchta sa chluiche ceannais peile sóisear na hÉireann, urraithe ag AIB.
Slua deas bailithe isteach dtí Páirc Parnell agus duais mór dos na buaiteoirí anseo tráthnóna, Craobh Shóisir na gClub. Deis anois ag Maigh Coilí, curaithe Chill Chainnigh, a teacht agus buanna maithe chun teacht dtí'n staid seo. Bhuel tá contúirt istigh anseo, deis ag an mbean lár páirce sin í Laura Greene agus ag an deireadh an pheil imithe thar an líne. Ba bheag ná go raibh sé faighte ag an gcúl báire Edel Murphy ach ag an deireadh imithe isteach sa líontán agus cúl luath ansan ag curaithe Chill Chainnigh. Tús maith acu siúd. ceann gairid gan aon duine ná deoraí in aice ansan le Kate Purcell agus é sin éasca di ach ceist ansan arís fén gcosaint ag an gCromán agus cúpla scór luath géillte ansan acu. Deis ar an dtaobh eile b'fhéidir bhfuil oscailt istigh ansan an ceann san ag preabadh agus an t-ádh ansan ar an gcúl báire. Nár chríochnaigh an ceann san istigh sa líontán. Deis ansan ag an lántosaí ag an gCromán sin í Emer Burke. Thar n-ais a théann sí siúd. Mary Kate Smith anois ag féachaint ar na roghanna. Cosantóirí ag titim thar n-ais, ag Maigh Coilí ach ag an deireadh ceann gairid isteach dtí Mary Kate Smith. Sin níos fearr ó churaithe Chiarraí. Seo duine maith eile acu, Róisín Griffin. Fós ag dul leis an gciotóg, b'fhéidir, an turas so agus tá sé sin go snasta thar an trasnán ansan ag Griffin. Anois an ceann san oibrithe tríd ag Maigh Coilí go dtí an bhean chontúirteach sin í Katie Nolan. Cabhair ag teastáil anois. Spás istigh ansan agus lántosaí déanamh go maith ansan sin í Edwina Keane agus ag an deireadh a dul thar n-ais agus thiocfadh sé thar n-ais dtí Katie Nolan a thosnaigh an gluaiseacht agus a chríochnaíonn le cúilín eile agus dar ndóigh an chéad fhoireann ó Chlub na mBan i gCill Chainnigh a bheith ag imirt ar lá mór na gcluichí ceannais agus, bhuel, an buntáiste arís tugtha anseo ag Eddie Cuthbert, an réiteoir. Sleamhnaithe tríd go dtí Kate Purcell. Seans aici siúd ag an deireadh. Tá sí sásta an cúilín a ghlacadh. Na scóranna ag teacht níos fusa go cinnte do Mhaigh Coilí agus, bhuel, obair le déanamh. ag an staid seo ag an gCromán. Anois deis eile ag Maigh Coilí ag tús an dara leath agus an ceann seo le bheith tógtha ag Ellen Lawlor. Iad ag tuirlingt istigh san áit contúirteach agus brú anso ar an gCromán. Seilbh thar n-ais ag Maigh Coilí agus ag an deireadh amach dtí'n bhean chontúirteach Katie Nolan arís, an séú cúilín sa chluiche aici siúd. Agus deacrachtaí ag an gCromán í a smachtú anso tráthnóna. B'fhéidir go bhfuil deis ar an dtaobh eile. Róisín Griffin. Agus, bhuel, ceann mar é tógtha acu siúd agus b'fhéidir go bhfuil contúirt oscailtí anseo, deis b'fhéidir ar chúl má leanann siad, tá siad sásta an cúilín a ghlacadh, Maggie Quirke ag a dheireadh agus diaidh ar ndiaidh iad ag teacht thar n-ais ins an gcoimhlint. Seo chugainn arís Ellen Lawlor, ag tuirlingt san áit chontúirteach istigh agus, bhuel, brú á chur uirthi siúd agus leathshoicind an pas a thabhairt amach anso dtí Kate Purcell agus ag an deireadh sciorrann sí tríd, an ceann seo thar an trasnán. Scór maith ansan arís ag Maigh Cuilinn. Anois bhfuil freagra ag teastáil? Bhuel, tá sé ag teastáil go dóite ag an gCromán. Tá siad taobh thiar agus bhfuil calaois istigh sa chearnóg ansan. Tá an réiteoir teacht aníos agus go leor daoine sínte ansan. Tá sé ag dul isteach agus labhairt leis na maoir. Bhuel, an cinneadh ag a dheireadh, cic éirice, más ea. deis anois ag an gCromán agus an cic éirice le teacht. Bhí an chalaois go cinnte istigh sa mbosca. An ceart ansan ag Eddie Cuthbert agus, bhuel, tabharfaidh sé sin deis anois do Róisín Griffin an Cromán a tharraingt thar n-ais ins an cluiche. Ós a comhair amach ansan tá Sarah Corcoran ach é sin íseal fad na talún ag Róisín Griffin. Cic éirice neadaithe sa líontán agus i bpreab na súl níl eatarthu ach aon chúl amháin, cúisí ar clé, Chuaigh an cúl báire an treo ceart díreach fé na lámha agus, bhuel, tá an cluiche dúisithe beagáinín anois. Seo chugainn arís Maigh Cuilinn. Thar n-ais a théann siad go dtí Katie Nolan arís. Ní féidir le duine ná deoraí í a smachtú anseo tráthnóna agus scór maith eile aimsithe ansan aici. Maigh Cuilinn ag teacht babhta amháin eile an spás á choimeád an-mhór go dtí an ráta féin agus curtha ina mín níos túisce go dtóg calaois eile. Deinimis amach istigh sa chearnóg ansan, an réiteoir gar go maith don imirt, ag dul isteach arís chun a chinntiú leis na maoir agus sea, an cinneadh atá déanta, cic éirice ar an dtaobh súd den pháirc, an ceann eile neadaithe ag Róisín Griffin. Agus seans anois ag Katie Nolan solas an lae a chur eatarthu arís. Bhí an Cromán ag troid thar n-ais. Katie Nolan, bhuel tá sé sin ag an deireadh, imithe thar an trasnán. Teangabháil ró-ard ag an deireadh agus bhuel, seans fós ag an gCromán. Leis na tuilsoilse lasta agus iad ag teastáil i bPáirc Parnell agus deis anois b'fhéidir ag an gCromán ag teacht tríd leis an gciotóg críochnaithe sa líontán, an tarna cúl ag Róisín Griffin. Sár-iarracht ar fad aici siúd. An cuma ar an scéal go rabhadar as an gcluiche ach diaidh ar ndiaidh le cúig nó sé nóiméad anuas tá an Cromán ag troid thar n-ais agus i bpreab na súl an bhearna laghdaithe go mór acu. Seo chugainn arís curaidh Chiarraí. misneach anois acu, ceann san oibrithe tríd agus an brú ar fad ar churaithe Chill Chainnigh, deis ar chúilín an chomhscóir, Mary Ellen McDonnell ag an deireadh. Táimid cothrom, beag duine a shílfeadh é sin seacht nó hocht nóiméad ó shin. Anois an ceann san sleamhnaithe tríd agus an t-am geall le bheith caite anseo. Tá cic saor gnóthaithe ag Maigh Coillí ansan ag fíordheireadh na himeartha. Deis anois ag curaithe Chill Chainnigh. Dul cúilín chun na maitheasa, tá sé sin leis an gciotóg slánaithe go maith ansan ag Katie Nolan, an deichiú gcúilín aici siúd agus leis sin an bonnán séidte anso, briseadh croí don Chromán, ceiliúradh ag Maigh Coillí, an chéad uair riamh do Chlub na mBan ó Chill Chainnigh ag buachaint ar Lá na gCraobhacha Uile-Éireann. Agus an corn anois le bronnadh ar an gcaptaen, Clodagh Hanlon, lá stairiúil don chlub ó Chill Chainnigh.